ambuye akudalitse mochuluka zisomo ndi zifundo za ambuye zikhale nanu musaphonye chochitika ichi chimene kwatulidwa kubwera kwa ambuye yesu khristu kumene kuchitike posachedwa zedi komanso musafe muli mu uchimo mulungu wapanga njira kwa inu njira yake ndi pamene uthengawo akufikirani chifukwa amakukonda namakudziwani amadziwa ngakhale kuchuluka kwa tsitsi lanu amalidziwa dzina lanu kumene mmakhala akudziwa china chilichonse cha moyo wanu ndipo amasamala za inu chifukwa chake wabwera mu njira imeneyi ndakakuonani kuti wapanga kukonzekera kumeneko, akukondani, kuti Uthenga ukubwera chonchino, kuti ukuchotseni ku tchimo, ku moyo wa mdima umenewo, kuti mubwere mu Kuwala Kwake, mukakukana, mukakupondereza pansi. Adabwa Mulungu, chifukwa chiyani? Kodi sindinampangire njira ameneyu? Ndiye tikupitiriza phunziro limenelo abwezi. Chifukwa chiyani? Ambuye akudalitseni. Tisanafike kumawu tingopemphera. Atate wathu wakumwamba, tikuyamika tikuthokoza chifukwa mwatipatsa nthawi imeneyi yakuti tikakhale ni um, msonkhano wa pa mawu anu. Bwerani mzimu wanu woyera ukayankhule ndi miyoyo yathu, ukatichenjeze, ukatidzudzule. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. ambuye akudalitseni tikuwerenga ku yeremiya 8 verse 19 kulekeza 22 baibo likuti verse 19 akuti taona mawu akulira kwa mwana wamkazi wa anthu anga ochokera ku dziko lakutali kodi mziyoni mulibe yehova kodi mulibe mfumu yace chifukwa chanji andiputa ine ndi mafano awo osema ndi zachabe zachilendo masika apita mphakasa yatha ndipo ife sitinapulumutsidwe Bala mwana wamkazi wa anthu anga ndaphweteka nalo, ndada mtima, kudabwa kwandigwira, kodi mulibe mvunguti m'Gileadi? Kodi mulibe msing'anga m'menemo? Analekeranji kuchira mwana wamkazi wa anthu anga? Chifukwa chiyani? Analekeranji kuchira mwana wamkazi wa? Mulibe mvunguti m'Gileadi? Mulibe msing'anga m'menemo? Ayi ndithu, zonse zilimo. Aleluya! Mzimu Woyera alipo. Azitumiki odzozedwa ndi Mzimu Woyera amene ni asing'anga amenewo alipo a Mulungu. Aleluya! Oti akuthandizeni. Muvutikiranji ndi mafano achilendo zosema zachilendo? Zinthu zonse sizingakuthandize zingokupwetekani. Zigololo izi, kuledzera, kusuta. Aleluya! Pali chenicheni chokhutitsa moyo chimene ndi Mzimu Woyera. Taulandirani muone zidzakunyasani zonsezo ndipo mudzakhala ndi chimwemwe chomatumphuka m'moyomo. Chidzatumphukira ngakhale ku muyaya chimwemwe chimenechi. Koma chimwemwe chimene mukusakasaka m'dziko lapansili, chimenecho chikutengerani kuphompho kumene ku gahena. Ambuye akudalitseni. Ah, ndiye tipitirize nkhani yathu imeneyi. Ah, chifukwa chiyani tinaona kuti mulungu ah, anawayesa mankhwala ndi mankhwala ali ndi mvunguti umenewu ni mzimu taona kuti anawayesa mwa mwana wake asanawuyese mwa inu ndi ine kumtundu kwa anthu anawuyesa kaye mwa mwana wake ndiye taona kuti mwa mwana wake anagwira ntchito bwino zedi mbambande Aleluya! Nde Mulungu atapeza mvunguti umenewu, ataupeza, atautsimikizira kuti ni mankhwaladi enieni, tsopano analimba mtima kuti apa tsopano nikhoza kuwapatsa anthu mankhwala amenewa. Aleluya! Nde okhulupirira pa dzina lake, ophunzira ake amenewo 120 anasonkhana pa chipinda chapamwamba. Chifukwa ku Luka 24 anawauza kuti mukadikire kaye mphamvu pa chipinda chao. Amafuna kuti abayidwe kaye katemera ameneyo asanapite ku utumiki. Aleluya! Nde anali kumene kuja ali kupemphera, ali in one accord, mu chu- mgwirizano umodzi? Aleluya! Anali ali kupemphera, akuyembekezera kufika kuti katemera ameneyo anabwera nabayidwa nawo onse aja, onse aja 120 aja. aleluya nde atabayidwa nawo anayankhula ndi malilime pa nthawi imeneyi komanso nthawi imeneyi mulungu anakhazikitsa dr simon peter ameneyo msing'anga wa mulungu amene analalikira uthenga wolaswa mtima kwa anthu mu yerusalemu aleluya ndi anthu atamva za uthenga umene analasidwa mtima nawonso amafuna atalandira nawo katemera ameneyo aleluya anafunsa kuti tichite chiyani amuna inu abwenzi tichite amuna inu abale kapena tichite chiyani kuti nafenso tilandire nawo katemera amene dr simon peter amene mu mphamvu ya mzimu woyera anawuza onse aja ati lapani yense wa inu batizidwani mu dzina la ambuye yesu khristu kuloza chikhululukiro cha machimo ndipo mudzalandira katemera amene imene ili mphamvu ya mzimu woyera Aleluya! Nde amati lonjezano la katemera amene siliri kwa iwo okha ayi, koma liri kwa ngakhale kwa ana awo ndi kwa kutali wonse amene Mulungu adzaitana. Katemera amene ndi lonjezano lanu. Mulungu afuna mubaidwenso ndi katemera ameneyu. Aleluya! Ndiye alipo katemerayu ochuluka. Tikhoza kuti mwina Mulungu ali ndi migolo migolo yambiri mbiri wosayamba. Aleluya ndipo afunafuna Mulungu, munthu wina wake pena pake wakuti akhoza kumubaila katemera ameneyu wa Mzimu Woyera. Amapha tchimo. Amapereka moyo wa chigonjetso. Aleluya! Amapereka kulimba mtima pa utumiki wa Ambuye Yesu Khristu. Katemera ameneyu amapereka chilimbikitso. Anthu akunyozani kuti mudatengeka, mudazerezeka, mudapenga misala, mudazungulira mutu. Akutchulani maina onse onyoza, inu sizikukhudzani. Mkati mwanu muzikhala nyimbo ya chisomo chodabwitsa chimene Mulungu anakupulumutsani. Mukhala anthu omuyamika Mulungu mu zonse. Aleluya! M'mavuto, mu mtendere, mukwezabe dzina la Ambuye Yesu Khristu. Muzikhala oyamikira, othokoza kuti Ambuye mubwera mudzanitenga. Katemera amene amabweretsa moyo ngati umenewo. Osati moyo wongodandaula, wongodandaula, ee bwanji mwakuti mwakuti. haleluya ndiye mneneri amene brother branham akamba za nkhani ya mzimayi wina amene adakanthidwa ndi umphawi wadzaoneni haleluya mzimayi amene amakhala ku america kumeneko koma adali ndi mwana wake ku india kumeneko haleluya ndiye mzimayi amene yuyu adakanthidwa ndi umphawi kuti mpakana amachita kutenga chithandizo ku mabungwe a charity azachifundo amampatsa chithandizo namuthandiza kuti azikhala ndi moyo koma ndithu ali ndi mwana wake akukhala ku india kumeneko mwana wake wolemera onena kuti adali kaya dokta ngati si wopanga za magetsi wophunzira ali pa ntchito yabwino wa ndalama zake amene koma mayiwa amazunzika choncho n'kumatenga chithandizo ku mabungwe azachifundo ndiye mabungwe azachifundowo anachita kafukufuku pa moyo wake kuti chifukwa chiyani mayiwa akhala moyo wozunzika chimtundu choterowu Kodi alibe munthu wina wake kuti akhoza kumawathandiza? Nde atafufuzafufuza za amayiwa adapeza zonena kuti mayiwa ali ni mwana amene ni olemera amene akhala ku India kumeneko amene ni olemera nde anadabwa anafunsa amayiwa kuti kodi mwana wanuyu simumpemphapo chithandizo kuti azikuthandizani amayi aja akuti "Ah, ni mwana wanga ameneyo sindingamufunse ndimamchitira manyazi kuti ni bwino nizitenga chithandizo kuti kumabungwewo ni nkhani yeniyeni anditsetsani ndiye anapitiriza kuwafunsabe amayi aja kuti koma mmalumikizana naye mwanayo akuti eya kamodzi kawiri pa mwezi ndipo amanilembera makalata okoma kwambiri zedi na amanitumizanso zithunzi zimene zili zokongola kwambiri zedi zoti inu simunazionepo nkuzionapo komwe ndiye azimawapatsabe mafunso kuti ngati atanthauzadi zoti amakondani ngati mmene mukuneneramu akadakhala kuti mwanayo awapatsakobe chithandizo sakanamakhala moyo wovutika ali ndalama choncho mwanayo aleluya ndekenako anthu aja ananena kuti "Ah, tatiyeni tioneko ndi makalatawo tioneko zithunzizo nde amayiwo anapita mu baibulo lawo nkusolola zithunzi zija Aleluya! Niwapatsa anthu aja kuti atazionani zithunzi zija zokongola zija ni ziti? Ni zimenezi. Aleluya! Nde zithunzizo ataziona anthu aja ofufuza aja anazindikira kuti ah, izi si zithunzi chabe ayi. Koma awa ni macheke a ku bank, ma draft, bank drafts. Ku India ako akamakapanga macheke yawo amayikapo zithunzi zokongola mwachoncho. Koma amayiwa samadziwa. Aleluya! Amayiwa samadziwa zoti ni zicheke za ku banki zimenezizi, kuti mwana wawo amawatumizila ndalama, amawapatsa ndalama, iwo amangoti ni makalata ni zithunzi zokongola basi, angosunga mwachoncho munthu mangosunga ma Bible, zili ndalama zoti ziwathandiza, angokufa ni umphawi pamenepo, koma ndalama zili zodzadza mu Bible mmene. Ndiye anthu akafukufuku akadatha kufunsa chifukwa chiyani mayiwa akufa ni umphawi, mu Bible muli ma thousand ma dollars ambirimbiri. m'malo moti ziwathandize chifukwa chiyani haleluya nde mmenemo ndi mmene tuchitiranso abwezi haleluya mulungu miyamba yake niyodzala ni mzimu woyera haleluya mulungu afuna atatipatsa ife katemera ameneyo mzimu woyera ni wochuluka kwambiri ndipo malonjezano onse a baibulo ni yeniyeni taonani lonjezano la mzimu woyera kuti lili kwa ana awo ngakhale akutali onse amene mulungu adzayitana ni lanu lonjezano limeneli koma muli ni baibo limeneli mmangowerenga mawuwa numangoti a ntinkhani tinatake tokoma aleluya mawu a mulungu ali ni value ni zenizeni zimenezi ni mawu amuyaya amene ambuye yesu khristu ati nkwapafupi kuti thambo ni dziko lapansi zipite kusiyana nkuti mawu a mulungu amene watani alephere Zitithandiza chani ife ngati Mulungu wa Eliya sakhalabe Mulungu lero lino? Ngati Mulungu wa Mose sakhalabe Mulungu lero lino? Ngati Mulungu wa atumwi wa Paulo wa Petro sakhalabe Mulungu ochitachita lero lino? Zitipindulira chani ifeyo? Ngati Ambuye Yesu Khristu akhalabe yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse mpakana kalekale, zitipindulira chani? Aleluya! Inu mutakhala kuti mufuna muwotha moto, mufuna mutenthedwe, ndiye munthu akulembeni moto pa khoma ukutenthetsani? Mulungu ongomuwerenga pa pepala apa atitenthetsa? Atithandiza? Tusweka Mulungu weniweni chifukwa tini nju, tini njala. Tini ludzu mkatimu lofunafuna mu. Tufuna timuone Mulungu weniweni. Mawu a Mulungu akuti Yesu Khristu sanasinthe. Ali yemweyo lero dzulo ndi nthawi zonse. Ngati amachiritsa nthawi imeneyo lero lino akadachiritsabe. Aleluya! Akadalibe chimodzimodzi. Ndiye ife tusweka tikumane ni Yesu yemweyo amene ankakumana nawo azathu. Tusweka Mulungu yemwe uja wa Eliya, Mulungu yemwe uja wa Mose, ife akadalibe Mulungu lero lino. Kungoti tingomva za iye za mbiri yake sizitithandiza, koma afunika achoke ku mbiri imeneyi abwere ku moyo wathu zitithandiza. Chimene chimuthandize munthu wozizidwa nchakuti aothe moto weniweni. Ifenso tikufunikaso tiothenso moto weniweni wa Mzimu Woyera. Aleluya! Pamenepo zitithandiza. Ndiye Mulungu ali wokonzeka kuti achite zimenezi kwa ife ngati tingakhulupirire Mawuwa. Mawuwa aululidwe mwa ife nkubadwanso mwatsopano. Baibulo limakhala lanyuwani, silikhalanso lotsekeka. limakhala tsopano kuti ni mawu a mulungu ndi kwa ife baibulo chimene lili ni kalata ya mulungu imeneyi kwa ana ake tilimodzi ndipo amene ali ana ake amaimva bwino zedi amamuona mulungu auyankhula za moyo wawo amaona mulungu awauza zakuti zakuti amawerenga pakati pa nzera akamawerenga za yesaya za yeremiya za davide sanena kuti mulungu akukamba izi kwa davide amati mulungu kwa ine muyankhula chani pamenepa ndipo mzimu woyera mkati mwawo amayankhulitsa amawuza kuti ichi ichi ichi kenako amaona mulungu akuyankhulira m'moyo mwawo zimenezo zimakondoweza zimapatsa chimwemwe kuti owo atate abwani nkhani yawo pamene imeneyi kwa munthu wina amene si mwana wa mulungu ayitsutsa kuti ayi ni bukhu chabe limeneli lolembedwa ni anthu limadzitsutsa liyankhula iku zina uku iku zina lingodzitsutsa chifukwa si yake kalatayo aleluya inu mutalembera kalata akazi anu akazi anu angaimve bwino kalatayi chifukwa amakudziwani bwino lomwe aziona zinthu zina pamenepo z- zimene mwina simunalembe nkomwe chifukwa amakudziwani bwino lomwe koma munthu wina sayiwerenga chimodzimodzi kalata ndi mmenenso baibulo lilili ndiye timalimva baibulo mwa mzimu woyera chifukwa bukhu limeneli linalembedwa ndi mzimu woyera aleluya ndiye mzimu woyera akakhala mwa ife timalimva bwino mzimu woyera amangowagwiritsa ntchito aneneri aja mzimu wa mulungu m'modzi omweyo chifukwa che palibepo mneneri amene adadzuka namatsutsana ndi mneneri mnzake kuti awa kuti wakuti uja ama- amalakwitsa pakuti pakuti sanakoze ayi koma uyo amangopitiriza pamene uja waimira mzimu omwe- omweyo wa mulungu ndiye ukakhala mwa ife mzimu woyerawo umatipatsanso tanthauzo timadziwa kuti o ni ichi limakhala baibulo lotseguka bwino Aleluya! Chifukwa chiyani? Analekeranji kuchira mwana wamkazi wa anthu anga? Muzifa pamenepo nu umphawi wauzimu. Mukanika kugonjetsa tchimo ilo. Kachibwenzi ako mukakangamirabe, fodya, umowa, kunama, kutukwana, muoneabe pornography. Aleluya! Mulungu akudabwa chifukwa chiyani? Chifukwa mvunguti m'Giliyadi alimo, sing'anga alimo mmenemo. baibulo ili ni mawu a mulungu aleluya zonse zoti zitithandize zilipo koma muzifa ni umphawi ngati mkazi uja ali ni cheke amangoona ngati zithunzi aleluya ndiye zofunika zitifikitse ife pa pemphero pakusimidwa pakusala kuti mulungu wamoyo amene avumbuluke abwere m'moyo mwathu atichitire china chake m'moyo mwathu chifukwa ngati satichitira tikufa ku tchimo aleluya munthu wina Anapemphera, kugwada, kuti, Ambuye, ngati simundipatsa Mzimu Woyera, panopa mudzapezapo mafupa okhaokha basi. Mulungu anakumana nawo moyo umenewu mpaka anampatsa Mzimu Woyera. Ndiye zofunika kungangamira. Funani, funani, mudzayipeza. Gogodani. Landirani ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndiye kuthandizani. tchalitchi, zina zonsezo, popanda Mzimu asezo, chifukwa uchimo uchitika mu tchalitchimo. Aleluya! Koma amene ali ndi Mzimu Woyera ni anthu oti adafa ku tchimo, akuyenda moyo wachigonjetso mu mphamvu ya chiukitso. Inu mukhale gulu limenelo.